imodzi ndi zipani ziwiri zokhazo zazikulu muno mu malawi ah, zimene zimaona kuti zimafinyana ah, kwambiri timatha kuona odya zake ikupanga za iwo okha kapena kuzangojamako ya mcp pang'ono koma suzapezanso ili pampanipani ah, ngati mmene ah, pamakhalira mcp komanso dpp kodi zimenezi ndakambapo chifukwa chanji so tonse tikudziwa kuti uh, alengeza kuti dpp yatenga boma masiku awiri kapena atatu apitawa so chichitikeni zimene zidaonaponso kuti mcp idalembapo uh, zinthu ziwiri zitatu pa peji yawo zokhuzananso ndi uh, dpp kuti iyoyi makamaka mcp chapena pake uh, sikumvabe makamaka kukoma so mcp tikudziwa kuti pakadali pano ili ku opposition so munthu wa ku opposition amakhala kuti akujiya akukamba zinthu makamaka zapambali za mzakeyo so pamene ndilipo ndi pa page ya umata daily pamene ah, tikuonaponso kuti ah, yatengapo zinthu ziwiri zitatu zimene mcp idalemba ah, ku page yawo zokhuzana ndi dpp kodi mcp yabweranso motani pamkhani imene tikuona kuti yakambapo ziwiri zitatu zokhuzana ndi dpp so akuti mcp yayamba ntchito yawo ya ku opposition ku peji kwawo akuti yalemba kuti dzana kuvina kuti dpp yawina lero pamzere kukagula shuga akuti 2 packets aliyense m'malo moti angokupasani waulere simunati muzionatu 5 years imeneyi muphikika ngati chigumu simunati anthu okhawo ogwira ntchito mulimbikira ndi omwe dziko amalimva bwino kazititukwanani bo akuti kazititukwanani boma akuti tikuonerani kazititukwanani boma tikuonerani apa ndi pa chipiku plus game complex adimini wajambula akulowa mkati kwinaku akuguguza chitro- makamaka chitroyi eh, kuti akagule masoseji mkaka blueband ndi zina zambiri Eh, chabwino tikuona kuti page imeneyi ya mcp ndi yomwe yalembapo ziwiri zitatu zokhala ngati zonyogodola ntchito yaku opposition imeneyo kunena mosabisa kuti dzana ilo ati mmavinavina kuti makamaka dpp yatenga boma e zinthu zisinthe mwakuti mwakuti after that ndikuzaonanso kuti anthu ali pa mzere ndipo kumachita kuwuzidwa kuti shuga ati kugula muwiri ah, muwiri basi palibe akuchulukisa geji palibe akuyenera agule wochuluka kwambiri kuposa mzake koma pamene pamene pamakamaka ifeso titengerepo mwayi oyankha ah, page imeneyi ya mcp ngatidi idayika zimenezi kuti Peter Mutharika wanena kale momveka bwino kuti Amalawi timpase nthawi ndipo akwanisa kukonza zinthu akwanisa kubwezeretsa chilichonse mchimake chimene chikuyenera kukonzedwa so far so good taonapo kuti mcp ndi yomwe pakadali pano aliyense amayiloza zala kuti ndi chipani chokhacho chimene chidaononga zinthu zochuluka kwambiri munomo malawi so titha kuvomereza ndipo titha kunena momveka bwino pamudzi pano kuti apm ali ndi ntchito yambiri yokuti achite koma amalawi ngati amuyika apm pampando akhulupirira kuti zimenezi zichitika so a mcp akamajiya uh, ifenso tingowamemeza kuti azijiya momveka bwino kamba kakuti anzawonso amajiya uh, momveka bwino zinthu zomwe zikuchitika uh, pa ground osati kumango bwebwetuka ndizopanda pake nkomwe so pa post imeneyinso pabwera ma comment eh, ngambwe ngambwe kuchokeranso kwa otsata chipani chimene cha mcp komanso dpp okonda lazarus eh, komanso okonda peter kuti anthu pamakomenti akulembako zoti chani uyu ndi drip kuli akuti "Ah, nthawi yomwe yayamba kale ndale Eh, zabwino uyu ndi nyeti nyeto bosi akuti ubwino wake munaziya- munaziyambisa ndinu nde ife sitikudabwa tinadzolowera chabwino uyu ndi breeze akuti olo muyankhule chani tilibe nazo ntchito ife titha kusiya kumwa tiyi bola dpp inawina uyu ndi smasho akuti izidi ndi mbuli zabwino za mcp zimenezo uyu ndi young joe akuti muli ku opposition mpaka na mandanda you will never bounce again pano tili ndi zipani zitatu dpp utm ndi aford basi akuti malawi muno tili ndi zipani zitatu dpp utm ndi aford ikakhala mcp kulibenso munomo mmalawi zabwino uyu ndi makamaka ibuze akuti mwanya bola atakuchosanibeni mwagwanayo a mcp uh, uyu ndi dmp akuti remember Rome was not built in a day so relax akuti inuyo dekhani tonse tikudziwa kuti rome ndi malo abwino koma sadamangidwe tsiku limodzi so malawi pada- pakadali pano atitha kunena kuti ndi rome ndipo ikongola imeneyi osadandaula kunena kuti muli paphuma so relax dekhani a mcp dekhani zabwino zabwino ni ngoro posta wida tatu tiya achite chokwanguka uyu ndi majaha akuti atire chimzimu and 99 others are feeling happy akumva kukoma kamba kakuti chipani chomwe chikulamulira chomwe ankachifuna nthawi yonseyi nkhani yavuta apa ndi yakuti tamva kuti pakutuluka mphekesera yakuti anyamata a mcp ayamba kale kujiya kuti dzana tavinavina lero tili pa mzere ah, kugula shuga aliyese mapaketi awiri asaduse pamenepo kuti zikukhala bwanji so ndaonako makomenti a Amalawi kuyankha mopanda mantha kuti dekhani zuhu lero ndi lero mwayamba kale kujiya komansotu m'Malawi munotu zipani zomwe tasala nazo ndi zitatu dpp utm ndi aford basi mcp kulibe kodi ino apamudzi pano comment yanu ndi yotani so timanenanso kuti pamudzi pano timabweretsa nkhani zosiyanasiyana ndale sports komanso entertainment chimene muyenera kuchita n'kungopanga like share komanso subscribe kuti nkhani zonsezi zisamakuphonyeni tikumanenso nthawi ina